Mungapewe bwanji ngongole m'banja mwanu? Vidiyo iyi ikubwera chifukwa cha pempho limene follower mmodzi pa peji pano anatipempha titanena titapempha kunena kuti mumafuna titapanga create vidiyo yanji. Ndiye ananena kuti ndimafuna mutipangire create vidiyo imeneyi yokamba za ngongole. Akuluakulu ndalama nde zavuta kunjaku. Dzuwa nde latentha. and chinthu chabwino chimene munthu ungakhale nacho ndi kukhala ndi wachikondi amene ali wokumvetsetsa pa nkhani za chuma kumvetsetsana ku nkhani za chuma kumakuthandiziranso kunena kuti uchepetse ngongole zomwe iwe uli nazo chifukwa ukakhala ndi chipsinjonso cha ngongole anthu ambiri amaganiza zolakwika pa nthawi ngati imeneyi ndiye ngongole ija imakhala chipsinjo ndithu ngati inuyo simukutha kuzipanga control mabanja ambiri amavutika osati chifukwa chopeza ndalama zochepa ayi Komano ambiri amavutika chifukwa chonena kuti samakwanisa kupanga handle kapena kupanga manage ma financial habits awo, mmene iwowo amagwiritsira ntchito ndalama, samayendetsa bwino pa banja pawo. Ndiye kupewa ngongole kuja kumafuna discipline, komanso kumafuna kupanga plan, komanso kumafuna teamwork, kuthandizana kwa inuyo anthu awiri, mwamuna ndi mkazi. chinthu choyambirira ngati mukufuna muthane ndi ngongole you have to live within your means mukuyenera banja lanu lizikhala mogwirizana ndi mmene chuma mmachipezera pa banjapo mmene mmalandira salale yanu zochita zanunso zigwirizane ndi salale imene mmapeza pakutha pa mwezi mmene mmapezera ndalama ku bizinesi kwanu zochita zanu pa nyumbapo zikuyenera zizigwirizana ndi ndalama zimene inuyo mmazipeza ku bizinesi kwanuko umpeza munthu akulandira 200,000 akukhala nyumba ya 250,000 ndiye kuti simukukhala within your means ndiye chimachititsa n'chani ambiri amakonda kukopera so mukuyenera mupewe kukopera ma lifestyle za anthu ena or mabanja a anthu ena poti aphika nyama ndiye kuti nanenso mawa ndiphike nyama ayi mapezedwe anu a ndalama ndi osiyana komanso mukudziwa kuti mzanuyo ndalama zimene wagulira nyamazo anazipeza motani So mukuyenera musiyanise pakati pa ma needs and wants. Pali zinthu zina zomwe moyowu sungatheke popanda zimenezo and kusukulu kuja amatiphunzisa bwino kuti zinthu ngati zovala, zinthu ngati chakudya, zinthu ngati nyumba imene mmakhala these things ndi ma needs zimene simungakhale inuyo popanda. So pali zinthu zina zimene zimangokhala ma wants chabe and kusukulu kuja ankatiuza kuti ma luxuries chabe. Pali zinthu zina zimene you can do without. sikuti inu mungamwalire mutakhala zonena kuti mulibe galimoto ayi mukhala boboo muzikwera minibasi zonse ndikumatheka boboo so musiyanise pakati pa ma needs ndi ma wants komanso musazipange upgrade pamene ndalama zimene mukupeza zachuluka chifukwa pali anthu ena amene salale ikangokwera ndiye kuti that same time akutaninso lifestyle yawonso akuyipanga increase or akuyipanga upgrade izinso ndi zolakwika chifukwa pamenepo mumakhala kuti mukupanga mu- mukuwonongeratu ka, ka extra kamene inuyo mukukapezako chinthu cha namba 2 chimene mukuyenera muchite ngati mukufuna muchepetse ngongole m'banja mwanu you have to make a family budget banja lina lilonse limayenera lizikhala ndithu ndi ka budget kuti kodi ndalama zathu pa mwezi uno lonse tizizigwiritsa ntchito motani so plan all income and expenses ndalama zobwera muzipange plan komanso kumene zizipita ndalamazo mukuyeneranso mupange plan izizi ndi zinthu zonse ngati chakudya kaya ndi renti ma school fees ya ana ma transport amene mmagwiritsa ntchito komanso ma savings ndalama zimene inuyo mmasunga so mmayenera muziyitsatira budget yo strictly mmene munalembera pa budget muzitsatiranso pamenepo mmakhala mwapanga plan and chimenecho ndi chinthu chokhacho chimene chingakutheketseni inu kuti mufike kumapeto a mwezi so mmayenera mupange adjust spending yanu when income changes ndalama zikakhala kuti zasintha mmene zimabwerera chifukwa pali nthawi zina umatha kumapeza kuti pa family mukupeza ndalama zambiri komano chifukwa cha zifukwa zina ndalama zija ndikuzapezeka kuti zachepa ndalama zikakhala zachepa kapezedwe kanu mmayenekanso nthawi yomweyo mupange adjust kapezedwe kanu ngati mmakhala nyumba yodula ndalama zimene mukupeza zachepa downgrade kaloweni nyumba imene ili yo- yocheperapo ana mmalipira masukulu odula fees zinthu zasintha achoseniko kasiyeniko ku sukulu zomwe inuyo mungathe kumakwanitsa pa nthawi ngati- ngati imeneyoyo so kupanga adjust kuja ndi kumene kungakuthandizireni kuti inuyo muchepetse ngongole zimene mungapeze pa banja lanu chinthu cha namba 3 prioritize needs over wants izi ndinanenanso mayambiriro kuja ma needs ndi zinthu zimene inuyo simungachite olo moyo wanu sungakhale popanda ndikuzibwerezanso chakudya malo okhala maphunziro a ana anu komanso zovala izizi ndizomwe zili zofunikira kwambiri and apapa ndi pamene pamasiyanisa mkazi weniweni pali akazi ena amene amaona ngati mwamuna palibe chimene akuwapangira and yet ma needs onsewo akukwanitsa pa nyumbapo akudya 1 to 30 akuvala ali ndi malo okhala bwinobwino uh, she- a- a clothing aku- akutha kuvala sakuyenda maliseche and then ma wants chabe eh, tima luxury items zinthu zodula eh, ndikufuna iphone 17 ma unnecessary entertainment eh, weekend iyi tipite ku, ku, ku party yakuti yakuti chachani those things sometimes ngati chuma chanu chili chochepa zili zosafunikira kuti inuyo muzipanga so musiyanise pakati pa ma needs ndi ma wants mukuyenera mupange focus ma needs first before ma wants mukuyenera ma needs wo azikhala azitsogola and then ma desires wo azibwera pambuyo chinthu cha namba 4 save before you spend izizinso ndizofunikira kwambiri nthawi zambiri tiyeni anthu fe tizisunga kena kache so tisanayambe kuspenda ndalama zathuzo titenge kagawo kakang'ono ndikukasiya pambali Ngakhale ka amount kakang'ono kamapanga matter ndikofunikira kwambiri. Olo mutamaseva 2000 mwezi wina uliwonse ikamatha miyezi 10 muli mu 20000 ndikandalama kamene emergency ina yake itati yakuchitikirani mmatha kugwiritsa ntchito ndalama ngati zimenezi chifukwa ma savings amathandizira ma emergencies. So banja lina lililonse limeneka lizikonzekera ma emergencies atati achitika inuyo mudzagwira mtengo wanji chifukwa popanda ma savings ma families ambiri amapanga fall into debt. zakuchitikirani zadzidzidzi izo mwana wadwala ambiri ndi pamene amalowera muchani amalowera mungongole so save before you spend this is very important komanso chinthu cha namba 5 ngati mufuna mupewe olo kuchepetsa ngongole zanu you have to avoid impulse buying mabanja ambiri mavuto ambiri amene akukhala m'mabanjamu pa nkhani zokhuzana ndi chuma kwambiri ndi impulse buying pali anthu ena ake amene amati akakayenda kumsika chimene chasangalasacho amafuna kuti agule ngakhale sanachipange plan so mukuyenera mupewe musagule zinthu chifukwa cha ma emotions chabe anzanga onse azigula kwambiri tu nanenso ndikagule mukuyenera mupange avoid shopping when stressed or excited poti mukungogulira stress kapena mwangokondwa kwambiri tsiku limenelo ndiye basi mukangogula china chilichonse you have to avoid this pachizungu timati impulse buying tatengani nthawi yanu tadekhani kaye talingalirani kaye musanagule chinthu china chilichonse muzizifunsa kunena kuti kodi chimene tikugulachi ndichofunikiradi chikufunikiradi kunyumba kuja coz pali nthawi zina umathopezeka wagula chinthu nkukangochipachikanso nkumakangotuwanso osachigwiritsa ntchito munangogulira impulse buying chinthu cha namba 6 you have to discuss money openly as a family ma issues a ndalama nkhani za ndalama pa banja zimafunika muzizikambirana anthunu momasukirana wina aliyense azidziwa mmene chuma chija chikuyendera so mukuyenera mupewe kubisa zinthu pa nkhani za chuma chifukwa zimakudzetserani mavuto winayo samazakukhulupirirani mukamazamuuza kuti mulibe ndalama and ndi zabwino kwambiri nthawi zina even kumuuza wachikondi wanuyo salary yanga ineyo ndimalandira 200,000 zimathandizira kuti wachikondi wanuyo azipanga ziganizo mogwirizana ndi ndalama imene munamuuza ija akakhala kudumpha pamene paja yekhanso amadziwa kuti eyi izitu zikupitirira ndalama imene anandiuza kuti amunanga amalandira so mukuyenera mupewe zinsinsi m'banja zokhuzana ndi ndalama Anthu nonsenu m'banjamo mukuyenera muzimvetsetsa chuma chimene chimabwera komanso ndi mmene mmaonongera ndalama kuti mmaonongera pa chani pa chizungu timanena kuti ma expenses mukuyenera mugwirizane ma priorities a chuma limodzi transparency kukhala omasukirana wina aliyense azidziwa mmene zikukhalira zimathandizira kupanga prevent kusamvesesana komanso kuspenda ndalama mwa over chinthu cha namba 7 chimene chingakuchepetsereni ngongole you have to avoid unnecessary loans muzipewa ngongole zomwe simukuzifuna or ngongole zomwe zisali zofunikira kwenikweni so musamabwerekere ndalama pa ma luxuries kuti zinthu zoti ndi maluxuries chabe simanidzi musabwerekere ndalama zimenezo kuti tibwereke ndalama tikagule galimoto cause you can do without a car and zimatha kungowonjezera ngongole yanu muzikagula galimotoyo mutakhala zoti muli ndi plan yabwino yozabwezera ndalama imeneyo osati kungogula for the sake of doing it and muchita kukatengera loan kukagula maluxuries sizimafunikira kuti zitero muzibwereka pa nthawi imene pali kufunikira kwambiri chinthucho nchofunikira kwambiri kuti mutero mukuyeneranso mukhale anthu omamvesesanso ma terms Eh, chifukwa pali anthu ena ake amene amakubwerekani ndalama ndikupasani malamulo ndalama zimene zili ma interest ndi zina zotero so zimangokuonjezani mavuto so musanabwerekenso ndalama zimafunika mumvesese ma terms angongole imeneyoyoyo komanso mumayenera mupewe ngongole zambirimbiri at the same time pali anthu ena amapezeka akatenga uku ngongole akatenga uku ngongole akatenga uku ngongole before you know it basi mwakanika kubweza ngongole zonse zija ndikubwera kuzayamba kukulandani katundu ndi zina zambiri so zimafunika zimenezizi kuzimvesesanso bwinobwino chinthu cha number 8 you have to build extra sources of income banja lina lililonse likuyenera lipeze njira zina zakapezedwe ka ndalama chifukwa kungodalira njira imodzi zimadzesa pressure mukuyenera muganizire kupanga ka business kakang'ono tima side jobs ntchito zina timene mumapanga apart from ntchito yanu yeniyeni ma skills based income ndi zina zambirimbiri inu mulingalirenso tizinthu tina tomapanga chifukwa kandalama kena koonjezera extra income ijayi imapanga reduce need yanu yokaputa ngongole kwina kwake chinthu cha namba 9 chimene mungapange kufuna kuchepetsa ngongole you have to plan for emergencies nthawi zonse muzikonzekera ma emergencies chifukwa chimene mungadziwe zinthu zosakonzekera zinthu zadzidzidzi zimachitika and nthawi zambiri anthu amene zinthu zimene zimatigwetsa mngongole zimakhala zinthu zadzidzidzi ngati zimenezi nthawi imene tadwala ma ku skulu ma emergencies aku skulu ma school fees kaya kufuna kukhonza zinthu zina zake nyumba yangogwa nde mufuna muikhonze pompo pompo ndikukalowa nazo mngongole so nthawi zonse ngati banja muzipanga plan for these emergencies kuti china chake can happen at any time so chikazachitika tidzakhale okonzeka motani chifukwa kukonzekera ma emergencies kumakuthandizani kupewa ngongole chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chomwe chingakuthandizeni kuchepetsa ngongole ndicho you have to teach financial discipline in the family banja lanu lija kuliphunzitsa zokhuzana ndi chuma mmene chimayendera ana aphunzire ma money values mwachanguchangu akanali achichepere komanso mukuyenera mupewe kulera ana ndi, zikha- ndi mahabits amene ali very expensive pali ena ake amalera ana modula kwambiri amagulira zimatoyi zodula chani so life ikazakhala kuti yasintha zimakhala zovuta kuti ana aja apange adjust ku, kuti apange suit ndi uh, situation imene muli pa nthawi imeneyoyo mukuyenera mwaphunzitse responsibility anawo mukuyenera mwaphunzitse kuti akhale anthu okhutisidwa ndi zimene zilipo and izizi si kwa ana okha even kwa wachikondi wanu mumphunzitse udindo pa ndalama osati kumangokhala munthu woononga ndalama komanso mukuyenera mudziwe kunena kuti ma habits ma financial habits amaphunziridwa pa nyumba ku nyumba kwa munthu ndikumene kumakhala koyambirira kuphunzira ma financial habits kapena kuti financial discipline kumapeto kwa video iyi mukuyenera mudziwe kunena kuti kupewa ngongole sikuti kumatengera kuti kodi ndi ndalama zingati zimene inuyo mumalandira olo zimene inuyo mumapeza kumapeto kwa mwezi komano kupewa ngongole ndi kutengera mmene inuyo mmapangira manage ndalamazo ndiye a disciplined family ndi yomwe imakhala ndi zinthu ngati kupanga plan bwinobwino pa nkhani yokhuzana ndi ndalama kukhala anthu akhalidwe lomaseva ndalama komanso kukhala anthu opewa kubwereka ndalama mwa unnecessarily komanso kukhala anthu amene mukukhala within your means kumapanga zinthu zogwirizana ndi ndalama zimene inuyo mmapeza Mtendere pa nkhani ya chuma umabwera pa ziganizo zimene mumapanga tsiku lina lililonse pa banjapo osati ndalama zambiri zimene inuyo mumapeza.